A pháistí agus a thuismitheoirí, Dia is Muire daoibh ar fad isteach go dtí an Gaelscoil. Féach anseo, tá an Múinteoir Brian agus tá an fear is fearr sa scoil, Frankie, tá siad istigh anseo ag obair ar leabhair a chur amach óna seacht a chlog ar maidin agus tá daoine ag bailiú na leabhar diaidh ar ndiaidh amuigh sa chlós, taispeánfaidh mé sin daoibh i gceann cúpla nóiméad. Hi Múinteoir Ruth, conas tán tú? Hi Nóra O'Reilly, conas tán tú? Súil agam go bhfuil gach duine go hiontach sa tigh sin. Tá, tá Múinteoir Brian agus Frankie chun dul amach anois leis an chéad bheart leabhar eile istigh sa bhara rotha agus beidh siad amuigh ar an mbord. Slán, a deir siad. Agus geansaí Gaeil Uí Lochlainn, needless to mention, ar Mhúinteoir Brian. Caithfidh sé é sin a dhéanamh. Hi Aaron Ní Mhaca, tá tú istigh ansin. Agus arís, seo iad na leabhair ar fad. An-obair déanta ag múinteoirí na scoile ag cur na beart leabhar le chéile. Is féidir libh a fheiscint ansin ar an bord seo. Tá na na leabhair ar fad réidh do gach éinne agus beidh siad á bhailiú ag do mham nó ag do dhaid go luath istigh sa scoil. So táim ag siúl amach tríd an scoil agus táim ag dul amach i dtreo an clós. Seo oifig Eileen anseo. Tá an máistir ag obair ón áit seo. don chúpla lá seo, cúpla lá ana-ghnóthach ar fad sa scoil. Tá mé chun sibh a thabhairt suas go dtí rang Múinteoir Brian agus is féidir libh rang Múinteoir Brian a fheiscint agus táimid tar éis tástáil beag a dhéanamh dos na tuismitheoirí ar fad atá ag súil go mbeimid ar ais ar scoil. There is lots of talk on national radio and TV in the last couple of days about what a classroom might look like. with two metre distancing. Bhuel, seo rang Múinteoir Brian anois agus feicfidh sibh nach féidir ach cúig bord a chur isteach sa rang, you can only get five tables into the room with the social distancing that's being suggested. So I'm going to go and read out some of the messages here. Uh, Vinny O'Shea, tá duine éigin ag clann Uí Shé ag féachaint ansin, tá Amy Duval ag féachaint, tá Finn Cullinane ag féachaint isteach anseo, tá Adrian Cunningham ag féachaint, tá Sabrina Bass istigh, Róisín ag féachaint agus Laura de Róiste agus beidh surprise agam do Andrea i gceann cúpla nóimeat, caithfidh mé rud éigin a thaispeáint di. Deir duine éigin de, Tadhg Dewberry Hi Máistir agus deireann Anne Purcell deireann sí go bhfuil Ciara de Siún ag féachaint ansin. So arís, seo iad na leabhair atá á dtabhairt amach. Buíochas le Dia go bhfuil an aimsir go hálainn agus seo iad na boird atá leagtha amach agus na tuismitheoirí ag tiomáint isteach. Tá Kathy Hyland díreach imithe amach ansin. Tá Jason O'Keefe ag féachaint ansin. Cillian Ó Sceacháin ag féachaint. Tá duine i dTigh Linda Coffey ag féachaint. Robert McKenzie An bhfuilimid ag fáil na leabhar? Tá, le cúnamh Dé, dá mba rud é gur shínigh sibh isteach. So seo iad na boird atá leagtha amach agus Frankie agus Múinteoir Brian ag cur amach na leabhar ansin agus is féidir libhse teacht isteach aon am chun iad a bhailiú. Feicfidh sibh go bhfuil an féar gearrtha go breá ag Darren. Haigh Noah Ó Riain, tá sé tagtha isteach. Tá Darragh agus. Um Niamh Brockett istigh. Tá muintir Uí Annracháin ag féachaint isteach arís. Tá Maya agus Caelan Bambrick, tá siad ag féachaint isteach. Muintir Uí Phuirséil ag féachaint isteach. Olivia Brennan, tá Andrew ag féachaint isteach. Tá Odhrán Ó Foghlú anseo. Tá Darragh. Em Ó Riain ag féachaint isteach, Tá Sarah Ronan, tá ó táimid ag teacht go dtí an breithlá i gceann cúpla nóimeat Sarah agus Tracey Ní Riain, there she is, Noah atá ansin Adrian Kelly, táimid ag féachaint ansin an-chuid daoine ag teacht isteach. Tá mé chun rud deas a thaispeáint daoibh anseo ag bun an ghairdín. Seo an áit más cuimhin libh go bhfuil. ár gairdín fiáin scoile againn, so our school wild garden, agus tá sé ag féachaint go hálainn. Tá poppies istigh ann, tá dandelions istigh ann, tá nóiníní istigh ann, an-chuid bláthanna fiáin na hÉireann. Tá na sabhaircíní, na buttercups istigh ann agus an-chuid rudaí deasa agus tá sé fós ag fás, so táimid an-shásta leis sin. So, táimid ag féachaint anseo, cé eile atá istigh? Tá JJ agus Rian Ó Fógartaigh anseo. Tá Finn de Buitléir istigh le Mandy. Tá Pádraig agus Doireann Ó Murchú, Doireann Ní Mhurchú, ag féachaint isteach agus tá Megan, Grace, Charlie agus Maddy Maloney ag féachaint isteach agus caithfimid lá breithe shona a rá le Mamaí Fiona ansin, breithlá ag Mamaí inné so beimid ag teacht go dtí na rudaí sin. Dia dhuit ó Ruairí Ultan agus Éabha Ó hAnnracháin. Caitríona Cleary, Bhí Caitríona istigh anseo cúpla nóimeat ó shin, deir sí. Dia dhuit ó Christina agus Julia ansin agus tá siadsan ag féachaint isteach. Tá Elaine Ní Ghadhra ag féachaint isteach. Tá, dúirt mé sin cheana féin, Noah Ó Riain. Tá Conchúr agus Eoin Ó Laochdha ag féachaint. Tá Múinteoir Máise ag féachaint. Hi Múinteoir Máise. Bhí sí ag obair go dian istigh anseo. le na múinteoirí eile inné. Tá Lúcás agus Clodagh Ní Mhurchú, Ó Murchú, ansin, tá Sadhbh Ní Ghadhra ag féachaint, tá Isaac Ó Broin ag féachaint, tá Eoghan Dewberry ag féachaint, dhein mé dearúd ar an ainm? Rith beo, here we go a deireann Tracey Ní Riain agus beimid ag teacht chuige sin i gceann nóimeat. Dia dhuit a deireann Ciara de Siúin. Tá Múinteoir Siobhán ag féachaint, Múinteoir Ruth ag féachaint agus Múinteoir Maria D ag féachaint agus deirtear go bhfuil Sophie agus Ollie Ó hAldáin go bhfuil siadsan ag féachaint chomh maith. Tá an Máistir ag siúl timpeall na scoile. Féach, tá an féar gearrtha go hálainn, an Astro ag féachaint go deas ach amháin nach bhfuil aon páistí air agus sin rud gur bhreá linn go n-athródh ach sin mar a mbíonn. Tá Mandy Mulroy-Walsh ag féachaint. Hi Mandy, conas tánn tú? Agus súil agam go bhfuil na. hiarscoláirí ar fad go hiontach sa tigh sin. Deireann deireann Tracey Ní Riain, deireann sí Hi Eoghan, tá sé an-dheacair domsa a bheith ag cur teachtaireachtaí ar aghaidh go dtí páistí eile but is féidir libh féachaint orthu. Noel Brennan, deireann siad go bhfuil Roibeárd ansin, Roibeárd Ó Braonáin ag féachaint isteach agus beidh na hainmneacha ar fad ann. Anois bhí mé ag rá go bhfuil treat speisialta agam do Andrea de Róiste agus tá mé chun féachaint ar seo ar rudaí iontacha atá ar siúl agus b'fhéidir Andrea go n-aithneoidh tú duine éigin atá ag obair sa scoil. So seo dea-scéal atá tosnaithe le cúpla lá anuas. Tá na leaids istigh anseo ag tógáil ár seomra nua thuas ag barr na scoile agus istigh ansin tá duine b'fhéidir go n-aithneodh Andrea de Róiste. So, táimid ana-shásta go bhfuil an obair tógála ag leanúint ar aghaidh agus le cúnamh Dé go mbeidh ár seomra nua réidh don Meán Fómhair seo chugainn nuair go dtiocfaimid ar ais ar scoil pé slí go dtiocfaimid isteach.

Ag gabháil buíochais, we got some great pictures from last week's winners don gcomórtas. Úna McQuaid, deir sí go bhfuil Clíona Ní Chofaigh ag féachaint isteach. Hi Clíona, conas tá tú? Tá Nikki Rice ag féachaint, conas tánn tú Nikki? Tá súil againn go bhfuil tú ar ais ar do cosa Nikki le haghaidh rith beo and you'll be ready to challenge for prizes over the weekend. Agus cé eile atá istigh anseo? Bláthnaid Ní Bhroin ag teacht isteach. Tá Charlie Beale anseo, a deir Nicky Rice. Tá Charlie istigh agus tá sé ag féachaint. So tá fáilte romhat, Charlie, isteach anseo. Féach ar seo. Tá sé seo ana bhrónach, a pháistí. Tá an máistir ag siúl thar an raic rothar agus tá sé folamh. Níl rothar dá laghad ann. Ní raibh an máistir in ann teacht ar aon cheann inniu. Beimid ag súil le ana chuid rothar a fheiscint nuair go dtagann gach duine ar ais ar scoil. So seo an rud, an scoil ag féachaint go hálainn ach amháin nach bhfuil aon páistí anseo agus táimid ag súil go mbeidh siad. Féach ar an dtalamh anseo, bhíomar ag déanamh rud inné agus feicfidh sibh na comharthaí don fad sóisialta, don social distancing, táimid ag iarraidh a bheith an-chúramach nuair go bhfuilimid istigh anseo sa scoil. So tá an máistir chun dul isteach go dtí oifig Eileen anois agus táimid chun dul tríd an chuid eile den Tionól and is féidir libh a fheiscint go bhfuil an-obair ar siúl istigh anseo. Múinteoir Proinnsiasa ag féachaint, tá sí istigh agus tá Michelle Dixon, tá sí ag rá haigh ó Bhreandán ehm agus tá Adrian Cunningham, haigh, raghaidh mé siar cuid de na teachtaireachtaí seo arís, ceapaim go bhfuil siad ar fad agam go dtí seo, b'fhéidir go bhfuil cúpla ceann fágtha amach. So anois, cúpla rud deas le rá agus táimid chun tosnú